И пэм деж зэчыр сыкъеджэну хуей, сыхуейщ, Даут итха зэчыр, тӏощӏрэ етӏуанэ. Зиусхьэныр си ӏэхъуэщ, сэ зыми сыхуэныкъуэнукъым. Хъупӏэ щӏагъуэхэм гупсэхуу сыщегъэпсэу абы. Сыбгъэдешэ псы ӏэсэхэм, си псэр къегъэпсэуж, щыпкъагъэм и гъуэгу сытрешэ езым и цӏэм и папщӏэ. Ажалым и ныбжь хъуатэ сыдыхьэми, сыщышынэнкъым. Уэ усщӏыгъущи, уэ а уи ӏэхъуэ башымрэ гъуэгум щыпӏыгъ башымрэ гузэгъэгъуэ къызатыж сэ. Си бийхэм ялъагъуу къысхуэбгъэхьэзыращ уэ ӏэнэ дэгъуэ, жьантӏэр къызыбопэсри, си ӏэгубжьэм изыбзэ къыбощӏ. Апхуэдэу уи фӏыгъуэ, уи нэфӏ махуэ дапщэ сэ къэзгъэщӏэнуми Сыщыщӏэнкъым. Зиусхьэным и унэм игъащӏэкӏэ сыщыпсэунщ. Амин. Гупсысэ куэд хэлъщ, гупсысэ дахэ хэлъщ Даут и Тхьэм иригъэтха зэчырым. Псом хуэмыдууэ мыбы жиӏэр сыт? Даут зауэлӏу щыта, лӏыгъэ хэлъу щытащ. Утыкум ар къыщихьар Голиаф жыхуиӏэ лӏышхуэр щиукӏара. Абы щытекӏуара. Абы къыдгурегъаӏуэ Даут лӏыгъэ зэрыхэлъар, ауэ гъащӏэм и хьэлъэм, гъащӏэм къыщекӏуэкӏ мыхъумыщӏагъэ къомым, гъащӏэм бийуэ къыщыхуэзэм щегупсысым деж, сызэрыхъунур дауэ, мыуэдиз мыхъумыщӏагъэ дунейм тету жиӏэурэ йогупсыс, итӏанэ Зиусхьэнымкӏэ и гур хуегъазэри, Зиусхьэныр мэлыхъуэм хуэдэу къысщхьэщытщ. Мэлыр зэригъэхъум хуэдэу сегъэхъу, мэлыхъуэфӏым и мэлхэр, и щынэхэр, зыхуей зэрыхуигъазэм хуэдэу сэри сызыхуей схуигъэзэнщ, абы псори елъагъу, жери ауэдууэ Зиусхьэным, Тхьэм, дзыхь иригъэзууэ ауэдэ хуиусаура. Дэри псори дыхуэныкъуэщ ауэдэ дзыхь Тхьэм хуэтщӏынуэ, Тхьэм едгъэзыну ди дзыхьыр икӏи абы дыкӏэлъыплъыну сыт щыгъуикӏи. Абы дыкъригъэлынущ. Гугъэ къыдет. Адрей кӏуам щыгъуэ гугъэхэм дытепсэлъыхьащ. Аращ икӏи мис сыкъызэджа зэчырри гъэгугъэныгъэ зэчырура. Нобэ сызытепсэлъыхьыну сызыхуейр ди пэжагъыр зихуэдэр дэнэ нэсрэ жысӏэу ауэдэ упщӏэ згъэувыну сыхуейура. Цӏыху къэсыхукӏэ пэжагъ гуэр иӏэщ. Икӏи пэжагъыр зыхэзымыщӏэ цӏыхур гугъу йохь, пэжагъ имыӏэу зыхищӏу щытмэ. Си пэжагъыр дэнэ нэсрэ нобэ? А упщӏэм дапхуэдизу сигъэгузавэрэ нобэ? Зы лъэныкъуэкӏи димыӏэу тхуэшэчынукъым пэжагъ. Ауэ нэгъуэщӏ лъэныкъуэкӏи къапщу щытымэ, дэнэ здынэсыр ди пэжагъыр? Пэжагъ тхуримыкъуу дигъэгузавэрэ? Дызэрыхъур дауэду, жытӏэуэ упщӏэ зэттыжын хуейщ. Сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, икӏэм-икӏэжым дунейр, Исус жиӏар сыт? Дуней псор цӏыхум зригъэгъуэтырэ жиӏа и псэм и зэран иригъэкӏыжу щытымэ? Нэгъуэщӏу жыпӏэу щытымэ, нтӏэ, мыкӏуэдыжын гъащӏэ имыгъуэтыну щытымэ, Сыт абы зыхуилъэфэсари зыхуихьэсари зи уасэжыр жиӏэура? Аращ икӏи, мыкӏуэдыжын гъащӏэм ухыхьэн щхьэкӏэ, Тхьэм пэжагъ уиӏэу илъагъун хуей. Ажэ. Ди пэжагъыр зэм дей фӏы дыдэу къытщохъу, зэм дей тӏэкӏу лъэпэрапэ уэдэу къытщохъу, зэм деж щӏакъуэу къытщохъу ди пэжагъыр. Аращ икӏи, дауэду дызэрыщытыр? Абы дегъэгупсыс, девгъэгупсыс, дегупсысын хуей. Мы дунейм дэ ӏэджэми дытогузэвыхь, иджыри зэ уже жысӏащ икӏи, дызэрыпсэун докъу, дыхущӏокъу, ауэ пэжагъыр абы дедгъэпӏытӏэ хъунукъым, пэжагъыр абы хэдгъэкӏуадэ хъунукъым. Къегъэлакӏуэми гулъытэшхуэ хуещӏ, Тхыгъэ Лъапӏэми гулъытэшхуэ хуещӏ, Тхыгъэ Лъапӏэр зытещӏыхьар ара цӏыхум пэжагъ иригъэгъуэтыжынура. Икӏи гулъытэшхуэ Иисус езым хуещӏ къегъэлакӏуэм. Аращ икӏи сыкъызэджэну сызыхуей усэр. Хъыбарыфӏ Матфей итха хъыбарыфӏым итра етхуанэ псалъащхьэм Иисус мыуэду щыжиӏа щыта: Ныбжызоӏэ нтӏэ, фэ фи пэжагъыр тхылъзехьэхэмрэ фарисейхэмрэ я пэжагъым щхьэпырымыкӏыжмэ, фыщӏыхьэнукъым Тхьэм и пащтыхьыгъэм, жери жиӏа. Ящхьэпырымыкӏыжмэ, жери жеӏэ. Мыде псом япэуэ къызэрыщӏидзэр тхылъзехьэхэмрэ фарисейхэмрэ, жери жеӏэ. Тхылъзехьэ жыхуейм езым къегъэлъагъуэ сыт хуэдэ тхылъ абы зэрахьу щытар. Тхыгъэ Лъапӏэра нтӏэ. Тхыгъэ Лъапӏэра Тхьэм бегъымбархэм яригъэтха тхылъхэр зэрахьу щытауэра? Зэрахьу переносчик къудейуэратэкъым ахэр. Абы а тхылъхэр щыӏэр яхъумэу, ягъэӏылъу, Переписывать ящӏу, зэщэрэ ятхыжууэ, кӏэлъыплъу, къахьрэ зэкӏуэцӏахрэ кърагъаджэу ауэдууэ щыту щытауэра. Икӏи тхылъым ахэр куэдрэ еджэт, тхылъым итыр фӏыуэ ящӏэт абы. А удизрэ укъыщеджэкӏэ, пэжым тетууэ жаӏэт, пэжым тету къащыхъужт, пэжым тету псэут, ягугъэт, псэууэ ягугъэт. Фарисейхэми арат зи ӏуэху зэрахур. Фарисейхэм Муса итха Торэт хабзэм техуэуэ лъэпкъыр псори ящӏыну еужь ихьауэ щытауэра. Мис партие зэрыжытӏэм ещхьу фарисейхэр щыӏэт, садукейхэр щыӏэт. Икӏи садукейхэр нэхъыбэу гулъытэ зыхуащӏыр мы дуней мылъкурат. ӏэнэтӏэфӏхэр яӏыгъыуэ, къулыкъуфӏхэр зэрахьэу ауэдэу щытт. Фарисейхэр нэхъыбэу зэтауэ щытар Мис а тхыгъэ лъапӏэм итыуэ Тхьэм жиӏахэр, Тхьэм и Торэт хабзэр цӏыхум зэрыхапщэн, лъэбакъуэ къэсыхукӏэ а хабзэм техуэу зэрагъэпсэун еужь иту щытауэра. Аращ икӏи, абыхэм куэд ящӏэт, жи. Сыт абыхэм ящӏэр жыпӏэну, а пэжагъыр яхъумэн щхьэкӏэ, хабзэр ягъэзэщӏэн щхьэкӏэ. Муса итха хабзэм аргуэрым дыщӏагъужурэ кӏуэт абы, Нэхъыфӏу ирагъэгъэзэщӏэн щхьэкӏэ цӏыхум. Ауэ Исус жиӏэу щытар сыт? Фэ жиӏэ куэд цӏыхум ятыволъхьэ, жиӏэ, ауэ фи ӏэхъуамби вгъэхъейкъым, жиӏэ а хьэлъэ ятефлъхьэр зыгуэркӏэ фадэӏэпыкъун щхьэкӏэ, жери жиӏэу щыта. Аращ икӏи куэд тралъхьэт абы. Иджы езыми зытралъхьэжт ахэр. Дэ дощӏэ, нэгъуэщӏ Матфей итхам нэмыщӏ адрей хъыбарыфӏым Лука итхам итщ, фарисейр жи, Тхьэм и Унэм къэкӏуауэ щелъэӏум щыгъуэ жиӏэр сытыт? Тхьэм фӏыщӏэ хуищӏт, тхьэлъэӏу ищӏт, фӏыщӏэ пхузощӏ, си Тхьэ, жиӏа, мобыхэм хуэдэу, мобыхэм хуэдэу сызэрыщымытым щхьэкӏэ, мо гуэныхьыщӏэм хуэдэу, хьэкътын ахъшэр хэзых, мис мытарь жыхуаӏэхэм мытарь итщ, хьэкътын ахъшэр хахурат ари икӏи ахэр ялъагъу мыхъуу ӏумпэм ящӏу щытурат, цӏыхужкъым ар жаӏэуэ, сборщик налогов, щытурат, арати икӏи Абыхэм хуэдэу сызэрыщымытым щхьэкӏэ фӏыщӏэ пхузощӏ, жиӏэ. Сэ абыхэм нэхъыр сынэхъыфӏщ жиӏэу къикӏырат. Тхьэмахуэм тӏо сонэщӏ, жиӏа. ӏыхьэ пщӏанэр псоми хызох, жери икӏи, абыкӏэ зыщытхъужу ауэдэхэр жиӏэу щытт. Аращи, Исус абы щеплъым щыгъуэ сыт жиӏар? Абы и унэм здэкӏуэжым, жиӏа, пэжагъ иӏэ и гугъуращ, жиӏэу пэжагъ имыӏэу мэкӏуэж. Тхьэм игъэпэжынукъым ар, жиӏа, пэжу илъытэнукъым, жери жиӏауэ щыта. Аращ икӏи, фарисейхэмрэ тхылъзехьэмрэ фи пэжагъыр ящхьэщыкӏын, щхьэщыкӏын хуейщ жери жеӏэ. Иджыри зэ жысӏынщ фарисейхэм теухуауэ икӏи, къабзэлъэбзагъкӏэ абыхэм уакӏэлъыщӏыхьэнутэкъым жыпӏэ хъунущ. Къабзэлъэбзагъкӏэ. Ну, затхьэщӏрэ, Тхьэм щелъэӏуным деж затхьэщӏ, итӏанэ бэзэрым кӏуэрэ къэкӏуэжауэ щытмэ, Мэжусихэм дахыхьащи, абы я жь къытщӏихуащ, абы я сабэр къыттрихьащи, здымыгъэпскӏыжауэ, зыщӏыпӏи зыри дихьэ хъунукъым, дышхи хъунукъым жаӏэу щыта. Итӏанэ дин хуэӏухуэщӏэхэм щхьэкӏэ къагъэсэбэп ӏэмэпсымэхэр, куэдри ятхьэщӏу, куэдри ягъэкъабзэу, ауэдэу еужь иту щыта. Я щыгъынхэр особэу щыта, щыгъын особэ ящыгъыу щыта. Пэжкъэ, итӏанэ тхыгъэ лъапӏэм нэмыщӏ, ар къыбгурызыгъаӏуэ тхылъ тхахэр псори ящӏу щыта абы, абыхэм еджэу щыта. Мобы жиӏэу зыхэтхыжауэ щыта, модэ учителым жиӏэу зыхэтхыжауэ щыта, мобы жиӏар мыбы итхыжащ жаӏэу ахэр фӏы дыдэу ящӏу щысу щыта. Нетӏэ зэрыжысӏащ икӏи, нэщӏ исынымкӏэ ӏэзэхьэт, итӏанэ тхьэлъэӏу щӏынымкӏэ ӏэзэхьэт, урамым жи къыщыувыӏэурэ, Исус жиӏар сыт мыбдеж? Мис мы сыкъызэджэ Матфей итха хъыбарыфӏым Етхуанэ псалъащхьэ сыкъызэджам хэтщ, Фарисейхэм ещхьу фыщымыт фэ, жери жиӏа. Абыхэм сыт ящӏэр? жиӏа. Урамым къыщоувыӏэри жиӏа, Тхьэлъэӏу зэращӏыр къагъэлъагъуэ, жери жиӏауэ щыта. Пэжкъэ? Цӏыхухэм ялъагъукъэ? Зыкърагъэлъагъу цӏыхум. Дэ дыдинщ, диным дыхэтщ, дэ муэду дыщытщ, жаӏэурэ цӏыхум зыкърагъэлъагъу пщӏэ зыхурагъэщӏра, Исус жиӏауэ щытар сыт абыхэм щхьэкӏэ? Абы я ӏыхьэр ягъуэтащ жиӏа ужей, къалъысынур, динкӏэ къалэжьыну я гугъэр ужей аращ жиӏа, мис абдеж щагъуэт пщӏэращ жиӏа. Ауэ Исус жиӏауэ щытар сыт? Уэ, жиӏа, абыхэм ещхь умыхъу, сыт щхьэ жыпӏэу щытым, Тхьэм уелъэӏуну ухуейуэ щытымэ, жиӏа, уи фӏэщуэ Тхьэм уелъэӏуну ухуейуэ щытымэ, пэш щхьэхуэ щӏыхьэ, бжэр гъэбыдэ, абдежым икӏи щэхуу Тхьэм елъэӏу, жери жиӏэу щыта, ауэ уэрамым утету уи ӏэр шияуэ, уджи утемыт, жери жиӏэу щыта. Итӏанэ Фарисейхэм икъукӏэ яфӏэфӏу щыта урамым щызэдэуэнуэ. Я губжьыхэр къагъэлъагъуэу, Мор, мор ӏейщ, мыр мыр ӏейщ, жаӏэуэ презират зэращӏ сытхэр къагъэлъагъуэу, зыгуэрхэм щӏэнакӏэу, щыдыхьэшхыу щыту щыта. Исус тхьэмыщкӏэхэр къыхузыхуэшэсауэ щыбгъэдэтым дей, Уа, мыра мыгъуэ мыбы еужь итхэр, мыхэр зищӏысыр сыт? жаӏэуэ, ауэдэу фэ кърамыплъыуэ щыту щыта Исус еужь итхэм. Аращ икӏи Ауэ мыдрейр къапщу щытымэ, къыкӏэрыху имыӏэу егъэзащӏэу щытауэ ара? Павел къапщу щытымэ, фарисейуэ щыта, абы жеӏэ, Сэ, жиӏа, сымыгъэзэщӏа хабзэ зыри щыӏэкъым, жери иджы. Зы ӏуданэкӏэ убгъэдыхьэфынутэкъым абы, мыдей зыгуэркӏэ укъыкӏэрыхуа, мыдей зыгуэр бгъэзащӏэкъым жыпӏэуэ жепӏэнуэ. Аращ икӏи фарисейхэм я пэжагъым фи пэжагъыр щхьэдехыжын хуейщ, жери жиӏа. Тхьэм и пащтыхьыгъэм фыщӏыхьэну фыхуейуэ щытмэ, Адэмрэ Хьэуарэ къызэрыкӏа жэнэт хадэм фыхыхьэжыну фыхуейуэ щытмэ, мыкӏуэдыжын гъащӏэ вгъуэтыжыну фыхуейуэ щытмэ, псоми яфӏэтелъыджэ фарисейхэм, ауэдизкӏэ динымкӏэ я щыгъыни ирехъу, я шхыни ирехъу, я я щытыкӏи ирехъу, я гупсысэкӏи ирехъу, я псэлъэкӏи ирехъу, сыти ирехъу икӏи, Нэгъэсауэ, жыпӏэ хъунут ар сыт щхьэ жыпӏэу щытым, Даши, Нэсри къэсыжащ жиӏэу ауэдэ псалъэ диӏэ. Нэсри къэсыжауэрат ар апхуэдизкӏэ ехьэжьауэ щытт, арауэ Исус абыхэм еплъри жиӏар сыт? Абы я пэжагъ яӏэм фыщхьэдэхыжын хуейщ жиӏар, уафэм фыкӏуэжыну фыхуейуэ щытмэ, Тхьэм фыкъищтэжыну фыхуейуэ щытмэ. Ар икъукӏэ псалъэ хэкъузауэ жиӏащ Исус. Исус джэгукъым а ӏуэхум теухуауэ. Икӏи щӏыжиӏар мыде япэу деплъу щытымэ, мыр Бгыщхьэ уаз жыхуиӏэрам, Етхуанэ, Еханэ, Ебланэ псалъащхьэ Матфей итхам итщ Бгыщхьэ уазыр икӏи мыде ухэплъу щытымэ, адкӏэ жеӏэ мыбы. Исус жиӏэра, Сэ хабзэр скъутэну сыкъэкӏуауэ фи мыгугъэ, жиӏа хабзэр згъэзэщӏэнуращ, жери икӏи хабзэм и кууагъыр адкӏэ къажреӏэ. Пэжрэ? Уэ цӏыхур умыукӏ жыӏэу зыхэфхащ. Цӏыхур умыукӏ жыӏэу зэхэпхащ, апхуэдэ хабзэ щыӏэ, цӏыхур зыукӏым ипшыныжын хуейщ, ихьын хуей, тезыр ихьын хуейщ жери жеӏэ. Пэжэ, ауэ жиӏа цӏыхум къыхуэгубжьым, ужей къелэжь, суд жиӏа, хьэкум къелэжь жиӏа, суд къелэжь. Цӏыхум укъыхуэгубжь къудейуэ щытымэ, цӏыхум ӏей хужыпӏэу щытымэ, и акъылыр нэщӏщ, и щхьэр нэщӏщ, жыпӏэу ауэдэ зыгуэр хужыпӏэу щытымэ, уи гур къэуду къыхуэплъу щытымэ, жыхьэрмэ мафӏэр къыпкъыплъысауэ аращ жиӏар. Пэжа, ауэдизкӏэ цӏыхум уи гур зэрыхущытыр къуигъэщӏэжура Исус? Иджы абдей къыхуэмыгубжьарэ цӏыхум хуэмыбампӏэрэ щытт абдей. Иджы нобэ дэ ди щхьэ къатщтэжу щытмэ? Ауэдэ ӏуэхукӏэ къатщтэу щытым, нышэдибэ лъандэрэ дыкъыдэкӏащ, иджы ди унэ дыкъыдэкӏи дыкъэкӏуа мыбы. Дыкъэмыгубжьауэ пӏэрэ зыгуэрым щхьэкӏэ? Абы сыт къыджиӏэр? Исус фи пэжагъыр нэсым жи. Фи пэжагъыр нэсым жери жеӏэ. Адкӏэ мэӏэбэри жеӏэ мыбы, итӏанэ цӏыхубзымрэ цӏыхухъумрэ теухуауэ жеӏэ, цӏыхухъур цӏыхубзым ехъуапсэу щытымэ жи, хъуэпсэ нэгукӏэ еплъу щытымэ, игукӏэ зинэ ищӏауращ ужеир жери жеӏэ. Итӏанэ жеӏэ, уи щхьэгъусэр зинэ имыщӏауэ ибгъэкӏыжу щытымэ, абы щыгъуэ укъуаншэщ жери жеӏэ, зинэ ебгъащӏэра зэлымыгъэкӏэ жери жеӏэ. Итӏанэ акӏэ мэӏэбэри фарисейхэм яхуэмышэчыхэну жеӏэ абы. Фи бийхэр фӏыуэ флъагъу, жери икӏи. Пэжкъэ, фи бийхэр фӏыуэ флъагъу. Фэ зыхэфхауэ щытащ, жи. Уи бийр плъагъу мыхъууэ, уи гъунэгъур фӏыуэ плъагъуу щыт, жиӏа, ауэ сэ вжызоӏэ, жери жеӏэ. Аращ икӏи, Исус мы къомыр щӏыжиӏар хабзэм и кууагъымрэ и дахагъымрэ яригъэлъэгъужауэ ара? Хабзэм и щытыкӏэр, хабзэм къуит гъэзэныгъэр, зыздэбгъэзэну ӏуэхугъуэр уигъэлъагъуу ара мыбы. Адэкӏэ мэӏэбэри, зэрыжысӏауэ, мес фарисеям и гугъу тщӏа щхьэкӏэ, дей нэщӏым теухуауи жеӏэ, тхьэлъэӏунми теухуауи жеӏэ, Моду умыщӏ, жери икӏи ебланэ псалъащхьэм щыщӏидзэм деж, хьэкум зыми ятевмыщӏыхь, жери жеӏэ, Не судите, да не судимы будете, жери жеӏэ, хьэкум ятевмыщӏыхь, жеӏэ. Нэгъуэщӏ тхылъым, хъыбарыфӏым Зэритыр не судите и не будете судимы, не осуждайте, жи. То есть япэщӏыкӏэ процесс йокӏуэкӏ, судыр йокӏуэкӏ, итӏанэ решение выносить ещӏ, приговор выносить ищӏурэ, ауэду допсэу цӏыхухэр. Япэщӏыкӏэ зыхыдохыж и кӏэм деж. Мыращ хуэфащэр жыдоӏэри икӏи ауэду худогъув. Аращ икӏи Мы къомыр жеӏэ абы жыпӏи, икӏи Исус и кӏэм деж жиӏэр сыт? Иджы жиӏащ, сэ мы си псалъэ жысӏэхэр. Мы си псалъэ жысӏэхэр зыхэзыхыуэ. Ар зыгъэзащӏэм жиӏа? Зыхуэзгъэдэну хэт ауэдэ цӏыхур жиӏар зыгъэзащӏэм? Ар зыхуэдэр жиӏа? Унэр зыщӏ лӏым уэдэщ, жиӏа? Къитӏри, унэ лъабжьэр къитӏщ, фундаментыр фӏыуэ къитӏщ, нывэм нэсщ, нывэкӏэщхъым нэсри, абы тригъувэщ унэри, абдей къыщыдрищӏейри унэр ищӏащ, жиӏа? Псыр къиуэу щытми, жьы къепщу щытми, сыту щытми, унэр щытынущ, жиӏа? Зыри къыщыщӏынукъым. Ау сэ жысӏар зыхэзыхау, ау абы ебэкъуар жиӏа зыхуэзгъэдэнур сыт хуэдэ, жиӏа пшахъуэм зи унэ тезыщӏыхьаращ, жиӏа псыр къыжьэхэуэри пшахъуэр икӏи илъэсыкӏа, унэри къигъэуащ, жери жеӏэ. Иджы мыбы гъэщӏэгъуэныр, а нетӏэ зэрыжысӏащи икӏи пэжагъ зэримыӏэр япэрауэ къегъэлъагъуэ мыбы. Мыбы жиӏахэм уэ езыр уи къарукӏэ утетыжыну щхьэкӏэ, Ауэдэ щыӏэ, ауэдэ щыӏэкъым. Ауэ нэгъуэщӏ лъэныкъуэкӏи, щӏыжиӏэр сыт? Фыщытын хуейщ, жери жеӏэ. Пэжкъэ, етхуанэ псалъащхьэм и кӏэм деж, Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный, жери жеӏэ. То есть, фи адэр нэгъэсау, то есть, Тхьэр зэрынэгъэсау зэрыщытым хуэдэу, фэри нэгъэсауэ фыщытын хуейщ, жери жеӏэ. Нэгъэсауэ щыту щытмэ, цӏыху нэса жыхуаӏэр пэжу раӏэ, цӏыху пэжу раӏэ, пэжагъ хэлъу, пэжагъ хурикъун иӏэу раӏэ. Иджы мыбы зэрыщытра Исус зы лъэныкъуэкӏэ езы цӏыхум хуэщӏэн хуейр жеӏэ мыбы, езы цӏыхум хузэфӏэкӏынур. Етӏуанэ лъэныкъуэкӏэ Исус къызэрыдэӏэпыкъунур хэлъщ мыбы, сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, Сэ жызоӏэ, сэ жызоӏэ, сэ вжызоӏэ жери жеӏэ. Езым гур зытригъэтэж. Мыр жызыӏар Исус жыпӏэу уи гур Исус епхауэ щытын уей. Нэхъыбэжу жысӏэн, мыдей бгыщхьэ уазыр иуха нэужькӏэ псалъэ еянэ псалъащхьэм мыдей зы историе тщӏы бгъэхъуа гъэщӏэгъуэну. Бгым къыщехыжам щыгъуэ, жи, мыр жиӏэри бгым къыщехыжам щыгъуэ, уэшын узыфэ зэфыкӏыр къыбгъэдыхьащ, жи, проказэ жыхуаӏэра. Узыр мыхъужыну ялъыту щытауэра пэжыр. Иджыстуи Тхьэм дыщихъумэ жыхуиӏэра, проказэр къыплъэӏэсу щытымэ, хъужын мыхъужын. Узыгъуэ ӏей, цӏыхум лӏэжыхукӏэ къеузу щытауэра, мыбы историе ӏэджи итщ, проказэр къызлъысар итӏанэ. Проказэр, уэшын узыгъуэр къызэузыр Тхьэм и мары, Тхьэм и губжьыр къытрилъхьауэ егъэву щытауэра. Икӏи абы щхьэусыгъуэ гуэр иӏэт, сыт щхьа жыпӏэу щытымэ, Муса и шыпхъу Мэриямрэ Ааронрэ Муса къыпэувыжауэ щыта, Хьэрунрэ, Хьэрунрэ къыпэувыжауэ щыта, Уэ уи закъуэ хьэ псори унафэ пщӏырэ, уэ псори хьэ зэфӏэбгъэкӏрэ? Дэри дыбегъымбарщ, дэри дыришыпхъущ, дырикъуэшщ, сэ сщӏэрэ, дэри укъыдэнджэшэщын уейщ, жери икӏи Муса ягъэкъуэншэжыну иужь ихьат икӏи къэзыгъэубэлэцар Марьямт. Арати икӏи Тхьэм зэшэзэпӏыуэ Мэриям и щӏыфэр хужь ищӏауэ щыта, проказэ къытрилъхьауэ щыта, уэшын узыгъуэ къытрилъхьауэ щыта. Аарони гъуахъуэуэ, гузэвэгъуэр телъууэ Муса елъэӏуа, дыкъуэншащ, Къытхуэгъэгъу, кхъэ, Мэриям, Тхьэр нэфӏкӏэ къеплъыжынуэ щӏы, жери икӏи Муса елъэӏуат икӏи, Хъунщ, ауэ тхьэмахуэкӏэ щырет ауэду, жери икӏи ауэду щигъэтауэ щыта. Аращ икӏи игъэхъужа. Ауэ абдей а историр къапщту щытымэ зыра Тхьэр зэрымыарэзыр, Тхьэм и губжьыр къызэрытрилъхьэр абыкӏэ къэгъэлъэгъуащ. Аращ икӏи, уэшын узыгъуэ зэуз псомикӏи хэт, нэгъуэщӏ пащтыхьи щыӏауэ щыта, езым къытемыхуэ къулыкъу къалэн игъэзэщӏэнуэ, ефэндыхьэм ялэжьын хуейр пащтыхьым илэжьыну хуиттэкъым. Ауэ мор зэрыпащтыхьым щхьэкӏэ, ефэнды лэжьыгъэр и щхьэм фӏилъхьэжри икӏи ищӏу щӏидзат, Тхьэм и унэм щӏыхьауэ къурмэн яфӏищӏу щӏэтт икӏи, Уэшын узыгъуэр къытехуэщ абыжыми, зэшэзэпӏэу, ауэдэу къеузу щӏидзэри, лӏэжыхукӏэ отдельнэу ягъэтӏысщ абыжыми дворец цӏыкӏу хуащӏри абы щӏэсу щытауэра. А историехэм уеплъу щытмэ, зыра уегъэлъагъу, Тхьэр щымыарэзым деж ауэдэ узыгъуэ къалъысу щыта? А историехэм аращ икӏи цӏыхухэм сыт хуэдэ цӏыхуми уэшын узыгъуэр къылъыса нэужь, прокаженнэ хъуа нэужькӏэ, Тхьэр къыхуэмыарэзыуращ, ар ӏей дыдуращ, Тхьэр ӏей дыдэу къыхущытуращ абы, жари ауэдэу ягъэуву щыта. Иджы, къапщу щытмэ, мы хабзэ иджысту Исус нэхъыфӏыуэ къигъэлъэгъуа жыхуэсӏэр, бгыщхьэ уазым Тхьэм и хабзэр, Тхьэм и унафэхэр къыщигъэлъэгъуауэра, я кууагъымрэ я щытыкӏэмрэ. Щхьэщылъэфа мыхъууэ, хабзэм ухэгупсысыхьау, ар щӏыжиӏар пщӏэуэ. Итӏанэ, хабзэр зытещӏыхьыжар Исус жиӏауэ щытар сыт? А фарисеям щыщ къыщиупщӏам щыгъуэ, хабзэм нэхъыщхьэр сыт жиӏат иджы? Зиусхьэну уи Тхьэр жиӏа зэрыпхузэфӏэкӏкӏэ фӏыу лъагъу, жиӏа. Пэжа, уигу псомкӏи, уи акъыл псом зыхэщӏыкӏ псомкӏи, уи къару псомкӏи. Ар япэ унафэраща, етӏуанэ унафэр? Уи гъунэгъур уи щхьэ фӏыуэ зэрыплъагъум хуэдэуэ фӏыу лъагъу жери къыжриӏауэ щыта. Аращ икӏи, мыбы тещӏыхь мы унафитӏым хабзэ псори бегъымбарым жаӏари тещӏыхьыжауэ щыт жери жиӏа. Аращ икӏи, мы хабзэр. Щамыгъэзащӏэм дей цӏыхур. Мы хабзэм къапщу щытымэ, мис бгыщхьэ уазым щыжиӏа хабзэ иубгъуау жиӏа жыхуэсӏэм хэтыр а ӏуэхугъуитӏра? Тхьэм зэрыхущытын хуеймрэ цӏыхухэм зэрыхущытын хуеймрэ хэлъура мыбы? Нэгъуэщӏ абы я кум дэту зэщӏэнэгъуэщӏ ӏуэху зрихуэкъым мыбы. Аращ икӏи, ахэр умыгъэзащӏэмэ, къапщу щытымэ, къикӏыр сыт? Тхьэм деж ущыкъуаншэура, ущымыпэжура, Тхьэм и унафэхэр бгъэпцӏура? Ещхьыркъабзэу цӏыхум деж ущыкъуаншэу щытмэ, Исус мыдей жиӏауэ щытара? Зыгуэрым жиӏа? Зыгуэркӏэ къыпхуэмыарэзу пщӏэу щытмэ, жиӏа? Кӏуей екӏуж жиӏа? Къурмэн пщӏыну Тхьэм и Унэм укъэкӏуауэ щытмэ, абы нэхъ нэхъапэщ жиӏа? Кӏуей, а къыпхуэмыарэзы цӏыхур къэгъуэти, екӏуж жиӏа? Сыт щхьа жыпӏэу щытмэ, жиӏа? Абы, Хеящӏэм уритынкӏэ хъунущ, жиӏа? Хеящӏэм уигъэтӏысмэ? Иджы нобэрей ахъшэкӏэ къапщу зы кӏэпӏейкӏэ къэмынууэ умытыжауэ укъикӏынукъым, жери жиӏа. Абы къикӏыр сыт? Ахъшэмкӏэ иригъэлъагъура а цӏыхум узэрыхущытын хуейр пэж умыщӏыжауэ, пэжу умыгъэзэгъэжауэ, кӏыфӏыгъэм укъыхэкӏынукъым, гъэрым укъикӏынукъым, жейра? Аращ икӏи Исус мыбдеж зэрыжысӏауэ, зы лъэныкъуэкӏэ мис модэу фыщытын хуейщ, жери жеӏэ, Зы лъэныкъуэкӏэ цӏыхури зэрыщымытыфынур болъагъу. Итӏанэ зыхущытын хуейр Тхьэра, цӏыхура? Сыт ищӏэнур, дауэ зэрыхъунур? Иисус къегъэлакӏуэу къыщӏэкӏуэжар мис ара? Япэрауэ, зэрыщытын хуейр уигъэлъагъужыну? Етӏуанэрауэ, езыр зэрыщытыр уигъэлъагъуу? Мыр жызыӏа Иисус езыр ауэдэу щыту щытауэра? Тхьэм хуэпэжыбзуэ икӏи цӏыхухэм хуэпэжыбзу щытауэра? Икӏи мыдей зэрыжысӏауэ, бгыщхьэ уазым, бгыщхьэ уазыр жиӏауэ бгыщхьэм къехыжа нэужькӏэ мыдей уэшын узыфэ къызэфыкӏ цӏыхур, ар псом нэхърэ мобыхэм иджыри къедэӏуахэм уей сэ пэжагъ гуэр схэлъым, ауэ моби пэжагъыр нэхъ мащӏэу къыщӏэкӏын жызыӏэу щытхьэт, ауэ мыдей къыӏухьа прокаженнэ жыхуаӏэ уэшын узыфэ зэфыкӏым зы пэжагъ имыӏэу ябжурат. Зы пэжагъ имыӏэу. Пэжагъ зимыӏэм хуэфащэр проказэщ, кӏуэдыжын хуейм арам исригъуэтыжу. Ауэ ар Иисус къыбгъэдыхьэщ абдежым жиӏар сыт? Зиусхьэн, жиӏа. Лъэгужьымыщхьэу зригъэхуэхри, щхьэщэ къыхуищӏа иныкъуэхэм деж жаӏэ, Иисус щхьэщэ схуэпщӏи, жиӏа, жери. Иджы щӏыжиӏэнур сыт? Хуэпщӏын хуейр щыпщӏэкӏэ, мис мы прокаженнэм зэрыхуищӏын хуейр ищӏэти, кӏуэри, ехуэхри, щхьэщэ хуищӏщ, жиӏа, Зиусхьэн, жиӏа. Ухуейуэ щытымэ сыхъужынущ сэ, жиӏа. Уэ уи хуеиныгъэ закъуэра сызыхуейр? жери икӏи. Иисус сыт жиӏа? А жыпӏар пэжщ. Ар уи гум къызилъхьар си Адэращ жыхуиӏэуэ и ӏэр трилъхьэри сыхуейщ, жери хъужа. Сымаджэр хъужа. Мыдэ мы авторым мы бгыщхьэ уазым иужькӏэ мы прокаженнэм теухуауэ къэхъуа ӏуэхугъуэр занщӏэхьэ

Ди къарукӏэ тхуэгъэзэщӏэнукъым. Ди хьэлкӏэ тхуэгъэзэщӏэнукъым. Ди щхьэзыфӏэфӏагъкӏэ тхуэгъэзэщӏэнукъым. Ди лӏыфӏагъкӏэ тхуэгъэзэщӏэнукъым. Ди пэжагъкӏэ тхуэгъэзэщӏэнукъым. Диӏэкъым апхуэдэ пэжагъ. Тхьэм жиӏэр сыт? Псоми гуэныхь къахьащи, жи Тхьэм и щӏыхьыр яӏыжым, жери жеӏэ. Нет праведного ни одного, жери дощӏэж а усэр. Пэжа, зы пэжагъыщӏэ щыӏыжым, жери жеӏэ. Псори Мыхъумыщӏэ хъуащ жери жеӏэ. Итӏанэ Исаия иригъэтхащ, дощӏэж, Вся праведность наша сыт хуэдэ? Ди щыгъын. Джы щыгъынымкӏэ къагъэлъ, щыгъыныр символрат цӏыхум и пэжагъыр, абыкӏэ жраӏуи, Ди, ди пэжагъыр, жиӏа, щыгъын уцӏэпӏам хуэдэщ, жиӏа. Ну, фӏыуэ хэзыщӏыкӏхэм, уцӏэпӏа къудейуэ, адэкӏэ дыфӏэкӏынкъым, лишнэ жытӏэнкъым, ауэ а фӏыуэ хэзыщӏыкӏхэм Ди щыгъыныр уцӏэпӏащ жиӏэуэ оригиналым зэритыращ абы. Ну, зыгуэрым и фӏэ интереснэ хъун щытмэ къызбгъэдыхьэмэ сэ жесӏэнущ, ауэ ар жысӏэну сыхуейкъым иджысту. Ауэдизкӏэ хэкъузауэ абы щыгъуэ къажриӏауэ щытауэра, фи щыгъыныр, фи пэжагъыр щыгъын уцӏэпӏам хуэдэура, зывыуцӏэпӏыжауращ, жери къажиӏэжауэ, къажриӏауэ щыта. Итӏанэ нэгъуэщӏ местри щыӏэщ Захарием деж, Захарие итха тхылъым итщ а Ар икъукӏэ телъыджэ къэгъэлъэгъуэныгъэу Тхьэм къаригъэлъагъури иригъэтха. Уи щыгъын фӏейр, жаӏэ пщыщхьэщызохри ефэнды пашэу яӏэр иджы дэ дощӏэ, журтхэм ефэнды пашэм щыгъын ехьэжьа дахэ щыгъыу щыта. Дыщэрэ дыжьынкӏэ щӏэблауэ, нывэ уасэшхуэ зиӏэхэр мыдэ и бгъэгум илъууэ, а нывэм Израилым и коленэхэм я цӏэр тетхауэ итуэ. Лъэпкъ, лъэпкъ, лъэпкъ къэцухкӏэ тетха уиджабгъ иджыр ефэндым и гущхьэм те телъуэ, а израил лъэпкъхэм я цӏэхэр тетхауэ Тхьэм и пащхьэм ихьурэ представлять ищӏу щытауэра. Ауэдизкӏэ хэӏэтыкӏауэ щытауэ, Вавилонский пленением къыщикӏыжам щыгъуэ ауэдизкӏэ лъэпкъыр уцӏэпӏа хъуат икӏи, я ефэнды пашэри псори икӏи зэрыфӏейр къигъэлъагъууэ Уи щыгъын фӏейр пщызохри, щыгъын къабзэ пщызотӏагъэ, сэ уэ жери икӏи Тхьэм къыжриӏауэ щыта. Цӏыхур пэж зыщӏыр Тхьэра. Врачым цӏыхур зэригъэхъужым нэхърэ нэхъыбэжуэ, Тхьэм езым цӏыхур пэж имыщӏыжу щытмэ, цӏыхум езым и къарукӏэ, езым и зэфӏэкӏкӏэ пэж хъуфынукъым. Абы нэгъуэщӏ зыгуэру уеплъ хъунущ, Павел щыжиӏэм деж лъагъуныгъэ жери къребжэкӏ. Пэжа? Лъагъуныгъэм мыхэр ищӏэӏым, мыхэр мыхэр ищӏэӏым, жери жеӏэ. Ауэ. Ауэдэ лъагъуныгъэ хэт зыхэлъыфыр? Исус закъуэ зыхэлъыфыр. Пэжа, ауэдэ лъагъуныгъэ Тхьэм къыпхилъхьэура, тыгъэу къуитура. Аращ икӏи нобэ Тхьэр къыдоджэж. Фи пэжагъым феплъыж, пэжагъ зэримыӏэр зэвгъащӏэ, Си пэжагъыр къафщтэ жиӏэура. Икӏи пэжагъыр къызэрытщтэну щӏыкӏэр дауэдэу жыпӏэ хъунущ. Упщӏэщ ар. Сэ сарэзыщ абыкӏэ. Сэ ӏэджэри сегупсысэ дауэдэу къызэрысщтэнур пэжагъыр жысӏэурэ. Зыгуэр щыуагъэ щыпщӏам деж, щыуагъэ жыхуэсӏэр зы бэлыхьлажьэу зыгуэр къэзгъэхъуауэраӏым, ауэ зыгуэрым зыгуэр къыбжеӏэ. А къыбжиӏэм жиӏэр пэжкъым, пцӏыщ. Ар сощӏэ, псори, псори яснэщ. Ауэ сэ си реакцие, сэ абы сызэрыхущытыр. Сыбэмпӏа е си гукӏэ зыгуэр жызӏа? Иджы Тхьэм жеӏэ, ар сэ си пэжагъкъым, жери иджы. Тхьэм угурегъаӏуэ ар. Уи гум кърелъхьэ, ар сэ си пэжагъкъым, жери жеӏэ. Сэ си пэжагъымкӏэ еплъым, сэ си пэжагъымкӏэ бгъэдыхьэ, жери иджы. Дахэ дыдэу къыбгурегъаӏуэ, Исус абыри зэрыбгъэдыхьэнур нэгъуэщӏ еплъыкӏэкӏэт, нэгъуэщӏ бгъэдыхьэкӏэкӏэт, жери жегъэӏэ. Аращ икӏи, Исус сыхуэныкъуэщ, жери уи гур Исус хуэныкъуэу щыхъум деж, Исус уи гум къыхохьэри, уи къегъэлакӏуэу щытура? Дэ ди гугъэра? ӏуэхугъуэфӏ сщӏурэ зезгъэсэнщ, итӏанэ фӏыуэ сыщытынщ, сытым деж жыдоӏэри? Пхузэфӏэкӏынукъым ауэдэ цӏыху. Сыт Иеремийкӏэ жиӏауэ щытар? Эфиопляниным жиӏа? Эфиоплянин зищӏысыр дощӏэ, пэжа, негр, жиӏэура? Ну ахьэри цӏыхущ, зыри унижать сщӏуракъым, ауэ и кожэр фӏыцӏабзэщ, жиӏэура? Иджы абы и кожэр жиӏа езым-езыму зэрыхуейм хуэдэу, хужь хуэхъу, хуэщӏыну, жиӏа? Ауэдабзэу фэри жиӏа? Фыщыуэурэ фесауэ, къуаншагъэ фщӏэурэ фесауэ. Захуэ фыхъужыфыну, фэ жиӏа? Пэж фыхъужыфыну, жери ауэдэ упщӏэ кърита аращ икӏи, Тхьэм и нэфӏыр къытщыхуэ, къегъэлакӏуэр къыщӏэкӏуар къыдгурыӏуэнуэ. Цӏыху къэсыхукӏэ къыгурыӏуэну, Исус къегъэлакӏуэу къыщӏэкӏуар джэгукъым, къыщӏэкӏуар сэ си гур зэрымыхъумыщӏэра, сэ си гур захуэу зэрымылажьэра, Сэ си гур пэжу сытым дежи щытыну зэрыхузэфӏэмыкӏра? Ауэ си гумкӏэ, си псэкӏэ Исус къасщту щытымэ, абы си гур тэрэз ищӏыну сытым дежи, тэмэм ищӏыну, абы си гупсысэр иӏыгъыну, абы си гур етауэ щытыну. А зылъэӏэсыныгъэр ди гумрэ Исусрэ зэрызылъэӏэсыр къэмыхъуу щытымэ, илъэсищэкӏи, илъэсщитӏкӏи дыпсэуу щытым икӏи фӏыуэ дыщытыну дыхуейуэ, дыхущӏэкъуу щытым икӏи.

щытын хуейуэра? И кӏэм деж щӏызгъужыну сызыхуейр мыра. Тхыгъэ Лъапӏэм къурмэным теухуауэ куэд жеӏэ иджы, Исус къурмэнуращ. Ипэ дыдэм де сыӏэбэжын цӏыхум я пэжагъыр щафӏэкӏуэдами, жэнэтым щисым щыгъуэ цӏыхуи Адэми Хьэуаи пэжу щытащ. Ауэ Тхьэр зыгъэпцӏа Иблисым бгъэдыхьуэ Евэ епсалъэуэ Абы жиӏэ пцӏыр щигъэпэжам щыгъуэ Евэ Тхьэр пцӏыу къыщӏигъэкӏа. Адыгэбзэкӏэ зэрыжаӏэр Тхьэр зыгъэпцӏа жыхуиӏэра. Абы Евэ хэкӏуэдэнущ, Хьэуа хэкӏуэдэнущ, Хьэуа симыгъусэжу дауэ сыпсэуну жиӏэу абы иужь иува Адэми а дыдэра къыщыщӏа. Тӏуми я пэжагъыр яфӏэкӏуэда. Икӏи гъэщӏэгъуэн, адэкӏэ деплъу щытымэ, Тхьэр къабгъэдохьэри къоупщӏ, Абы пэжа? Япэ щӏыкӏэ Адам къыжреӏэ? Адам сыт пщӏар жеӏэ икӏи? Адам жиӏэр сыт? Сшхащ жиӏэу жиӏэм пэжуэ. Аудизкӏэ пэжу зэрыщымытыжыр болъагъу абдей. Уэ пщӏар сыт жиӏэу къыжриӏауэрэ абы къуищӏар сыт жиӏакъым. Уэ пщӏар сыт жиӏэри сшхащ жиӏэн хуей щхьэкӏи, ар жиӏэн ипэкӏэ мы фыз къызэптам къызитщ абыжыми сигъэшхащ жери жеӏэ. То есть фызым и къуагъкӏэ, уэ уи къуагъкӏэ сэ сыщытура, сэ, ну в последнюю очередь жиӏэура? Хьэуа щеупщӏым дей сыт жиӏэр? Мо блэм сымыщӏэу сигъэшхащ, жери икӏи Хьэуаи сшхамыгъуэщ жиӏэу жиӏэным и пӏэкӏэ ар щӏыжамыӏэфыр сыт? Пэжагъ еӏыжыным ираушей. Пэжагъ зимыӏэм мис ауэду зыгуэр зригъэпцӏыуэ, нтӏэ, къэкӏуэн ипэкӏэ сыт абыхэм? Я щыгъын нурыр яфӏэкӏуэдати, жи? Смоковницэм и тхьэмпэхэр къыпачрэ щыгъын ящӏу зыщатӏэгъэну еужь ихьащ. Абы иужькӏэ къаритар сыт абы? Фэм къыхэщӏыкӏауэ щыгъын къарита, пэжӏэ? Фэм къыхэщӏыкӏауэ щыгъын къарита, абыкӏэ сыт къигъэлъэгъуар? Фэ фи мыхъумыщӏагъэр щӏэзыхъумэн фыхуейщ, ар щӏихъумэн щхьэкӏэ зыгуэр лӏэн хуейщ жыӏэуэ къригъэкӏыуэ фэр къащӏритау щытар ара? Адэкӏэ доӏэбэри доплъ Адамрэ Хьэуарэ я къуитӏым, Каинрэ Авелрэ, пэжӏэ? Каиным Авелыр ӏэщӏэукӏа? Ар историе псоми ящӏэ. Щӏэӏэщӏэукӏар сыт? Каини Авели Тхьэм деж къурмэн щӏыпӏэм деж къурмэн къахьащи. Иджы Тхьэм унафэ ищӏауэ щытт, къурмэну къысхуэфхьынур е мэл, е зэщӏыращ. Фыукӏын хуейщ, лъыпэ къивгъэкӏын хуейщ, жери жыӏэура. Иджы лъыпэ къигъэкӏыным дэ дызэрегупсысым хуэдэу, Тхьэм лъы игъажэмэ, абы щхьэкӏэ и гур арэзу, и губжьыр тӏысураӏым. Лъы щӏигъэжэн хуейр е гуэныхьыщӏэр лӏэн хуей, е гуэныхьыщӏэм и пӏэкӏэ нэгъуэщӏ зыгуэр лӏэн хуейщ жиӏэура. Иджы Авелым щынэр къурмэну иукӏщ абыжыми Тхьэм и пащхьэм дей кърилъхьэщ абыжым икӏи Тхьэм абы и къурмэныр къищтащ, жи. Каиным сыт къихьар къурмэнуэ? Пхъэщхьэмыщхьэ, хадэхэкӏ зыгуэрхьэр кърихьэлӏэщ абыжыми, Къурмэн ухуейуэ щытымэ, зыгуэр уэстын хуейуэ щытымэ, мис. Си къарукӏэ, си пщӏэнтӏэпскӏэ къэзылэжьар узот жери араӏэ иджысту цӏыхухэм жаӏэр, си къару, си пщӏэнтӏэпс, ар жаӏэ. Пэж зыми и къару, зыми и пщӏэнтӏэпси Тхьэм игъэпудым, араӏым сэ жысӏэр иджысту. Ауэ уэ уи къарукӏэ, уи пщӏэнтӏэпскӏэ Тхьэм и пащхьэм зыгуэр иплъхьэкӏэ, Тхьэм абы щхьэкӏэ уэ нэхъыфӏ ухъуауэ илъагъуӏым, зыпхъуэжауэ илъагъуӏым. Ауэ. Авель сыт ищӏар? Авель къихьщ абдежми, мо къурмэныр щигъэлъым щыгъуэ къурмэным щынэ иукӏам къикӏыр сытыт а къурмэным? Япэрауэ, си гуэныхьыр мыбы техуэри лӏа? Етӏуанэрауэ, симыӏэ пэжагъыр мыбы и пэжагъыр сэ къызощтэ? Щынэм зыри и лажьэтэкъым-тӏэ. Щынэр хейуэ ара? Ауэ щынэр Зыхуэгъэзауэ щынэм къикӏыр хэтыт? Исус Христос. Аращ икӏи, Иоанн итха хъыбарыфӏым итщ Исус къыщилъэгъуам щыгъуэ мес Тхьэм и щынэу къурмэн тхуэхъунур жери икӏи. Абы къикӏыр сыт? Япэрауэ, сэ, си мыхъумыщӏагъэ мис мы хабзэр зэрыскъутэр, зэрыскъутар Исус къещтэри, Тхьэм и пащхьэм деж Исус и цӏэр жысӏэу ситура сэ? Мис дэ дызэса псалъэр сыт? Гуэныхь къихьащ, жари жаӏэ. Дэнэ здихьар? Къихьа. Пэжа, ауэ псалъэр псалъэ гъэщӏэгъуэнщ. Пэжагъ къэтхьын хуейура дэ. Гуэныхьыр къызэрытхьыр къурмэн укӏара Исускӏэ? Гуэныхьыр Тхьэм и пащхьэм деж итлъхьэжура? Абы техуауэ, жей етӏуанэр япэрауэ, етӏуанэрауэ, пэжагъи къэтхьауэра? Симыӏэ пэжагъыр Исус къызетри, ар Тхьэм и пащхьэм деж къызохьри, ситура мыра си пэжагъыр жызори икӏи? Исус и пэжагъымкӏэ сыкъелура сэ? Абы и пэжагъыр сэ къызе, къызощтэ, абы и пэжагъыр сэ къызет. Ар ӏуэху телъыджэщ. Ар псалъэкӏэ сэ къызэрытщтэн, къызэрытгурыӏуэн жысӏэри еуэ ситу жысӏащ, ауэ ар фӏэщхъуныгъэщ къызэрыпщтэнур. Фӏэщхъуныгъэр логикэ къудейкӏэ пхузэфӏэкӏынукъым. Ауэ уи фӏэщ хъун хуейуэра Исус уэ уи пэжагъ зэрыхъур, уи пэжагъыр Исус зэрыхэлъыр? Сэ сылъэпэрэпэнкӏи хъун, сыджэлэнкӏи хъуну, ауэ си пэжагъыр

Гъащӏэм сыхыхьэжынщ жери ара? Ауэдабзэуэ си къуэшхэ, си шыпхъухэ, уафэм дгъэзэжыну Тхьэр хуейщ шэч хэмылъу. Цӏыхур фӏыуэ елъагъу. Мы дунейр щӏызэтриӏыгъэр цӏыхухэр гуэныхьым къыхишэу пэж ищӏыжыуэ и пащхьэм иригъэхьэжыуэ, пэжу пэж фӏэкӏа мылэжьу гуфӏэу уафэм щигъэпсэуну зыхуейуэра? Ауэ а пэж ухъужыныр ӏуэхугъуэшхуэкӏэ зэрызэфӏэкӏыр Исус и лӏэныгъэра? Абы и лӏэныгъэр къэдмыщтэу щытмэ, абы и пэжагъыр къэдмыщтэу щытмэ, абы и унафэ жиӏахэм деж зэритым хуэдэу дэ тхузэфӏэкӏынуӏэ сэ жызоркӏи жиӏа мыбы? Уи ныбжьэгъум, уи къуэшым зыгуэр къыпхуиӏэу пщӏэу щытмэ, кӏуэи екӏуж. Пэжа? Уи щхьэгъусэр жи, мис абы щыгъуэм хуейми ирагъэкӏыжу, хуейми ирамыгъэкӏыжу щытауэ ара? Уи щхьэгъусэр жи, ауэ просто ибгъэкӏыжыну ухуиткъым, жери жриӏэу щыта? Аращи, а хабзэм девгъэгупсысыж, дыхэвгъаплъэ хэт едэӏуа щытми, хэт зыхиха щытми. Икӏи Исус Матфей итхыжа хъыбарыфӏра, Библием итщ мыр. Икӏи Матфей итха тхылъым етхуанэ псалъащхьэ, еханэ псалъащхьэ, ебланэ псалъащхьэм дыкъевгъаджэ псори икӏи иджыри зэ. Еянэ псалъащхьэм дей уэшын узыгъуэ зэфыкӏыр зэригъэхъужар итщ икӏи ауэдабзэу дызэригъэхъужынур ди фӏэщ дывгъэхъуи, Исус и пэжыгъэмкӏэ дывгъэпсэу. Фӏыщӏэ Исус ейщ абы щхьэкӏэ. Щӏыхьыр ди Тхьэ ди Адэм ейщ икӏи щхьэщэ худощӏ. Амин.